Maliba TV1 jabaranin filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelimanw sanfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jagoko ani iziniko minisiri ye Musa Alasani Jalo ye lajɛba tan ni kɔnɔntɔnnan kɛ Ɲɛminɛ ni taji baarakɛlaw ye kunun alamisa avril kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ ka ta marisi kalo tile bi saba la ka taa se avril kalo tile duuru ma fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen taji ta mobili kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi naani sɔrɔla o b'a jira ko fɛn min ye o min bɛ taa taji litiri miliyɔn mugan ani kɔnɔntɔn na Jateminɛw y'a jira ko fɛn min ye nin dɔgɔkun na ko taji ta mobili kɛmɛ duuru ani mugan ani fila o bɛna ci jamana fan bɛɛ la sisan nɔ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye hali ni gɛlɛya bɛ yen nɔ nin taji ko in a bɛna se ka nɔgɔya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ Mahamane Hamèye Cissé Ala y'a ka kalifa minɛ a la ka kɛɲɛ ni kunun alamisa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ Mahamane Hamèye Cissé ale tun ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔ ye kunnafonidi sɛbɛn Le Scorpion ale kɔnɔna la kunnafonidiko ɲɛmɔgɔba HAC ale tun ye o maakɔrɔ dɔ fɛnɛ ye Mahamane Hamèye Cissé a tun ye mali kunnafonidila sɛgɛnbali dɔ ye mali jamana ale kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen o b'a to an bɛ don jamana ale kɔkan kibaruyaw la an b'a daminɛ Benin jamana ale la CEDEAO ye kalata kɔlɔsili baara dɔ bila sen kan jamanakuntigiya hukumu ale kɔnɔna la fɛn min ye ka bɛn avril kalo tile tan ani fila ma san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ wotekɛla maa miliyɔn wolonwula n'a kunkanfɛn o de kan ka kalata in kɛ ka bɛn fɛn min ye Romuald Wadagni ale ni Paul Hounkpè kalafili olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o cidenya baara ɲɛminɛlen don ka di Nana Akufo-Addo ale fɛ yaasa laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa k'a jira ko kalata in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani badenya na cogoya min na Benin jamana ale kɔnɔna la Kunnafoni kuncɛla binkannikɛ kɛwale dɔ taara ka ɲɛsin Niger sɔrɔdasiw dagayɔrɔ ma ka bɛn araba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 8 su fɛ ka taa se alamisa ma avril kalo tile 9 san 2026 nin binkanni in sen fɛ Benisheikh Borno mara la dugu in ɲɛmɔgɔba n'o ye fɛn min ye Général de brigade ale filanan ye ale ye jɛkulu dɔw bila sen kan ka bɛn nin don kofɔlen ma a yirala k'a fɔ ko nin jɛkulu in bɛɛ lajɛlen fagara nin binkanni ale senfɛ nin jɛkulu in fagara nin binkanni kɛwale dɔ senfɛ e kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen Niger jamana ale kɔnɔna la maliba TV1 jabarani filɛbagaw ne bɛ dan sigi kɛ aw bi kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na wassalam